Roinn a dó amach neamhchloíte le hardú céime go Roinn a haon B a bhaint amach. Ina gcoinne sa chluiche ceannais bhí Ciarraí. Ní raibh ach aon chúilín amháin idir na foirne i mBabhta 4. Bheadh an dá fhoireann ag iomaíocht i Roinn a haon B an bhliain seo chugainn ach cé acu foireann a chuirfeadh an dlaoi mhullaigh ar chúrsaí i mbliana. Bhí Cárthach Bán Breathnach i bPort Laoise do chluiche ceannais Roinn a dó. Beidh peileadóirí Chiarraí ag imirt amáireach i bPáirc an Chrócaigh ach sin gafa ard san aer, Ciarán McEvoy. McEvoy ach cuireann sé an pas amú agus tá Ciarraí ag imirt le cóir láidir gaoithe sa gcéad leath. Beidh siad ag iarraidh neart scóranna a aimsiú. Ceann sin isteach i dtreo Liam Óg O'Connor atá tagtha isteach in áit Oisín Maunsell leis an gcúrtaí. Seilbh faighte ar ais ag lántosaí mór Daniel Casey. Ach brú damanta ar leaids Chiarraí anseo. Bhfuil siad in ann an chéad scór a aimsiú agus tá! Scór deas faoi dheireadh ag Liam Óg O'Connor. Agus liathróid íseal isteach i dtreo Aaron Dunphy. Titeann sí roimh Dunphy a chéaduair ach éiríonn leis í a smachtú an dara huair. Shamhlaigh mé go raibh leaids Laoise ag goil an-ghar don chúl le haon scór a aimsiú. An ceann sin faighte sin sin Thomas Keyes. Keyes ag gearradh isteach. Tá luas faoi Keyes. Tá sé ag cuartú b'fhéidir cúl! Agus faighte! An chéad iarracht ag leaids Laoise agus cúl faighte ag Thomas Keyes. Agus, bhuel, b'fhéidir go b'in an eochair do leaids Laoise, í a choinneáil íseal. Leaids Laoise sásta cur amach chun cinn i gcoinne na gaoithe théis chúig nóiméad. Ceann sin buailte agus feiceann sibh cumhacht na gaoithe ag briseadh siar imeall na cearnóige. Fáisctear ansin, an bhfuil darna cúl acu? Tá! Dunne an uair seo agus bhris sí do Chillian Dunne. Agus tar éis chúig nóiméad, gné faighte fáilte go bata dhá chúl faighte ag leaids Laoise. Cleere. I dtreo Keyes, breathnaigh ar an spás atá ag Keyes agus cinnte tá fáilte do Trined. Agus cumann scaoilte Seán McGrath an t-am seo, Keyes fós ag imeacht, tá sé ag cuartú scór agus scór faighte aige. Tom Doyle is ansin i gcrúite ag Doyle, anois tá fear taobh istigh dhó, sin Michael Slattery, cheapfainn scór anseo ag Slattery. Agus tá níos fearr ó Chiarraí. Mionúir iomána Chiarraí ag imirt faoi láthair i gCraobh Laighean chomh maith, mar atá le roinnt mhaith blianta. Gabháilte go deas san aer. Agus féachann sí seo mar scór deas ag Rónan Walsh. Agus tá sí aige! Sin scór an lae ag Rónan Walsh do Chiarraí, agus ceann a bhí ag teastáil uathu. Puc sleasa anois le tógáil do Chiarraí. Ceann sin i dtreo Daniel Casey ach níl sé in ann an ceann sin a chur isteach ina láimh ach an oiread. Tá an duine sin Adam Segal gur seit ar ais ach í faighte ar ais anseo ag leaids Laoise agus í sin buailte go deas réidh bog ach an síos a' fad. Ó tá sí imithe isteach sa gcúl agus is cúl atá ann do Fiachra C Fennell agus ní dóigh liom go raibh Fiachra théis mórán cúl a fháil. Ach an ceann sin faighte aige, botún déanta ag an gcúl báire, fear leis féin, Adam Segal, agus é slogtha suas ag ionadaí Laoise agus an t-ádh dearg le Ciarraí gur éirigh leo dul chun cinn. Kyle O'Connor, pas ansin, an bhfuil siad in ann críochnú le scór anseo? Agus tá go deimhin, ceann deas faighte ag Tom Doyle, chomh tábhachtach ag uimhir a sé an t-am ar fad, McEvoy. McEvoy, Delaney agus Fennell, an-mhór, an-láidir lár na páirce, faighte ag Dooley. Anois Dooley faoin bposta, greim gearr ar an gcamán aige ach an gcasfaidh sí sin isteach go caiptín na foirne, casfaidh sí go deimhin, David Dooley. Téann sé amach fada le hanois arís, seans anseo ag Laois b'fhéidir scór ansiúd, téann siad amach le theacht isteach anois ar Ben Conroy, amach fada le McEvoy a thosaigh, sin sin pioctha suas aige, faighte McEvoy an dara huair. Pas eile amach fada, Conroy. Conroy, beidh sí sách fada agus beidh sí thar an trasnán. Déanta go deas ag Conroy. Agus chríochnaigh an binn sin, sin sin, comhghairdeachas le leaids Laoise, an fhoireann baile, iad san buacach tráthnóna agus bhuel, tuillte go maith acu. Agus is iad Laois, seaimpíní Roinn a Dó sraithe na bliana seo. Tá sé an-deas corn a thógaint abhaile. Ach ag deireadh an lae, you know, ba mhaith liom bheith suas le, le Roinn a hAon, bheith ag imirt le na foireann, you know, um, um, Aontroim agus um, na foireann cosúil sin. Sin an plan a bhí againn ag tús na mbliana. Um, D'éirigh linn an, an plan sin a réiteach agus anois is é an, uh, John McDonough sin an chéad rud eile.